chụwere nụ ya ajọ mmụọ chụwere ya ajọ mmadụ seke mmụọ na seke mmadụ n'ụzọ tata ka o doo site n'ụbọchị tata ọ na-echukwu agwụ agwa ma mkpasakwara ihe ọzọ Anyị- a- a- e- akụ- akụnụba agwụ na-ebute ka o butebere ya amamihe na akọnuche agwụ na-eweta ka o wetebere ya udo na nwa agwụ na-eweta ka o wetebere ya ihe akụ akụ ihe enwe agwụ na-eweta ka o wetebere ya udo

eji ọkụkọ na-enye a na-enye ụnụ ọkụkọ si na ọkwa ụnụ kpata ọkụkọ enye ụnụ ọkụkọ Otu a. ụnụ kpata ụnụ meta ihe ego ụnụ na-ekpe ya nye ụnụ ego ụnụ meta ihe ụnụ weta ihe ebula ụnụ na-ekpe enye ụnụ ebula ụnụ wetakwa ihe na mara ma ehi sef ụnụ na-ekpe enye ụnụ ehi Otu ọ ihe a. ụnụ agaghị anakwa ya mmadụ Otu a. ụnụ agaghị egbochikwa ya ụnụ agaghị anakwa ya nwunye ụnụ agaghị anakwa ya ụmụ ya Ise. ụnụ agaghị emekwa ụnụ agaghị egbukwa ya ihe ụnụ agaghị emekwa ya ihe ọfụ ụnụ agaghị emekwa ihe akọmọta sọsọ ihe ụnụ ga na-emere ya bụ ihe ụtọ ihe ọma ihe ọma ihe ọ ga ya mee ya na ebe ọ na ya na-eweli ụnụ aka elu ya na ebe ọ na ya na-egbu egbu agba na-egbuburu ụnụ anụ na-achụpụrụ ụnụ aja

tata okwu niile esemokwu niile ha na ya na agwụ nwere tata ka anyị na-ebe ya ise a na-ebe n'eke a na-ebe na a na-ebe n'afọ a na-ebe na nkwọ ise nseke mmụọ ihe ọ na-awụ nseke ihe ọ na-awụ uke tata ka ọ na-ebe ihe ọ na-awụ nsogbu niile ise tata ka ọ na-ebe ise unu nye nnekwu ọrụ nye nnekwu ihe akụ akụ nye nnekwu ihe enwe nye nnekwu agafe nye nnekwu ego igwe nye nnekwu udo nye nnekwu ọṅụ ise nye nnekwu akụnụba ise nye ya ihe na nnekwu nnekwu na ọhịa na-ekwu okwu ya ise ihe a nnekwu mụrụ ụmụ zụọ ụmụ asị m biko unu ka akụnụba ga-amụba ga-amụba ya na-eti ego na biznes ọ na ya na-azụ ya na-amụba na-eto n'ọhịa m na-ekwu okwu ya ego ọ na-etiri biznes amafukwa efu ọzọ ihe ọ na-eme amafukwa efu ọzọ ah, mmadụ amazikwa ori na mmụọ mmụọ amazikwa ori na mmadụ ma mmụọ na ụdịdị dị ọbụla ọhịa na-ekwu okwu ya anyị sị biko nuchie na dịka icheoku chere akwa tata kuchie dịka ọkụkọ kuchi nwa na egbe ebughi ya n'ọhịa m na-ekwu ihe ọma ka ọ ya afụ na ndị a na-eji ụwa ndị n'ọhịa ya na-ekwu taa ekwuru ka ọ dị na ha na-anọ ụbọchị na asị biko ndị ụmụ ọkụ biko gbaa ọkụ ihe ọbụla dị nnekwu oge ọ na-eme ka na-enwe isi na-enwe ọdụ si n'ụbọchị taa gawa ihe ọ na-eme ga na-enwe isi na-enwe ọdụ atinye aka na nnekwu biznes ya nwere nnekwu kọntrakt ya nwere isi nwe ọdụ ka ọ dị mma ka a na-eme ehe maka ihe na-eme ma ọ na-eme gị ihe m kwuru ugbu a wepụzie mmụọ iwe wepụ otu ọbụla ama m na iwe dị